ọ iyi ndị otu bụ ive na-egbu mmadụ iyi ndị otu bụ ive na-eme mmadụ o ji anwụ ọsịsọ a na-aṅụ iyi according to your rank eji wee wee otu dada ewere otu ejima ewere otu eze nwoke ewere otu eze nwaanyị ewere otu ndị dibịa there's people ga-akpatagide ego n'ụwa ma ma lụ ụnọ they'll be living in the house of somebody ị ga-afụ somebody ọ na-akwụ rent ego ọ ga-eji wee lụ ụnọ ma ọ ma lụ ụnọ ọ ma nwe mmesị ịlụ ụnọ mgbe ọ bụna ọ chọlụ ịlụ ụnọ problem adakwasị o bulu the money maka gịnị na ọ dịrọ na akala aka ya ma ọ bụ na o rubere time ọ ga-eji wee lụọ ụnọ o nwere ga-abụ billionaire ma ọ ma lụnwe ụnọ akala aka ya that is the script the script of the person say so after discussing the whole thing i wee pakịta ive ị ga-apakịta i wee solu ndị otu gị wee banye n'ụgbọ ndị ọgbanje

ọgbanje ndị ọrụ ụgbọ n'ime ndị ọrụ ụgbọ anyị niile bụ ndị ọrụ ụgbọ anyị welu ndị otu ewelu cabals the friends of friends of you life is mystery anyị wee nọdụ n'ụgbọ ka anyị nọ n'ụgbọ there will be a question there will be a question maka na ebe anyị na-eje bulu ibu o nwere mụ na ya nọ n'ụgbọ ya eje ugwu awụsa o nwere mụ na ya nọ n'ụgbọ ya eje ana yoruba o nwere mụ na ya nọ n'ụgbọ ga-anọ ghana o nwere mụ na ya nọ n'ụgbọ ga-anọ instances ka m na-enye gị ya then our cabals anyị wee nọdụ otu ọnụnwa anyị bụ ndị otu maka na ndị otu bụ otu a otu ọnụnwa anyị nọ anyị nọdụ side ya na anyị na-akpa nkata na-anụ ihe anyị na-ekwu ndị nke ọzọ anọdụ nke ba abụgo ndị otu nke ba ndị nke afọ ọmụ nke ba abụgo ndị otu nke ba eji wee wee otu dada ewere otu dada ewere otu ejima ewere otu eze nwoke ewere otu eze nwanyị ewere otu ndị dibịa anyị niile anọdụsịa n'otu anyị anyị wee jụba ajụjụ ka anyị na-akpa nkata nna kedụ ebe ị sị na ị na-eje sị m na-ejekwa na ebe adịghị m ebe adịghị m ka ị na-eje m sị ya kedụ oge ị ga-anata kedu oge enwelu niile ị ga-anata ka m fụgodu ka ihe ị nwere ka ihe ị sị na ị ga-anata na 150 years m sị ya ee 150 years ebuka na ke na na-azụ ebe 150 years you can say my friend said- my friend my manners man it may be a girl it may be a man never ọ na-asị m ka ị na-anọzili eh, 150 years nya ka anyị anyị anyị anyị nwapụtazịrị gị ị jee je ṅụa iyi na ya nọ 150 years na na onye nke a sị nọ 80 years onye nke a sị nọ 40 years onye nke a sị nọ 20 years mụ asị nọ 70 years onye nke a sị nọ nke nwa mgbe ọbụla ngwa ya nọ 150 years nna nọzi ebe a mma isire gị nọzi ebe a, anyị nọzi otu anyị na-akpa nkata anyị zuchere ezu anyị nọrọ ebe a chebe gị they have to force me ka m ṅụgharịa live iyi iyi naabọ ka mmadụ na-aṅụnụ ị ṅụchaa iyi akpụ ị ṅụọ iyi ndị ọgbanje ndị otu ị ga-aṅụnụ iyi ndị otu gị ọ iyi ndị otu bụ ive na-egbu mmadụ iyi ndị otu bụ ive na-eme mmadụ o ji anwụ ọsịsọ a na-aṅụ iyi according to your rank a bataluo n'ụgbọ ahụ a bataluo n'ụgbọ ahụ a dị mmadụ 5000 every chain every ndị otu welu leader every ndị otu welu leader every ndị otu welu leader anyị nọdụ ka state state welu governor each state welu governor each state welu governor e welu highest in rank e welu second in command e welu third in command otu a ka o si wee dị and high rank ọgbanje does not last in this very world